Choyamba ndimati mundilole ndikuthokozeni chifukwa chopezeka mu chipinda chino. Chachiwiri eh, tipepese kuti timayenera kuyamba 9 koloko koma malinga ndi zovuta zina tayamba mochedwerapo. Tsiku lina tikadzatchula nthawi tizayamba nthawi imene tatchulayo.

program this morning. We give everything into your hands that you guide us. You guide our speakers and everyone in this room. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Thank you very much for that uh, wonderful prayer. Um, zochitika chitika muchipinda muno mama wa uno uh, zisi- zigonera kwambiri pa chiyankhulo chimene timamva tonse komabe popeza kuti tili ndi anthu ena mdziko muno chiyankhulo chimene ndikuyankhula pano sachimva uh, tizawerenga chikalata uh, cha atolankhani e, tikachoka pamenepo chikalata chomwechi azachiwerenga comrade francis mazinga muchichewa ine ndizawerenga muchiyankhulo cha atsamunda kuti anthu amene samva chichewa amve komabe amanena kuti awiri sayenda asanapangane ine anditchula komabe zimakhala bwino ukamalitchula dzina lako bwino ine ndi sylvester namiwa mkulu wa bungwe la anthu a malawi bungwe la the center for democracy and economic development initiatives cdedi ndiye dzinalo ndi lalitali e, timangodula kuti sidedi so tikati sidedi ndiye kuti dzina lonse limeneli koma mmawa uno sindili ndekha ndili ndi mzanga ndiye nayenso azitchule ine dzina langa ndi francis mazinga kuchokera ku sidedi zikomo kwambiri mbali ino mwatidziwa ndiye kunjako anthu akudziwa kuti uno ndi msonkhano wa atolankhani ndiye afuna adziwe kuti kodi atolankhani amene ali mu chipinda chimenecho ndi otani ndimati mundilole kuti aliyense wa inu kumeneko atchule dzina lake molinyadira kuti kenako tiyambe zochitikachitika mmawa uno Alright, ndine Rhodes Msonkho, Capital FM. ndine yasin limu ndikuchokera ku tv islam ine isaac salima ku times dzina langa ndi robert loka ku mij ayamba mchiwalo freelance journalist archangel nzangaya malawi 24 stanley chinganyama mibawa tv steve kondwa banda mibawa television zikomo kwambiri muntha kundivomereza kuti mphepo imene ikupita muchipinda muno ndi yachibale ife tadziwana kuti awo ndi auje awo ndi auje Ah, zangochitika momvetsa chisoni kuti tilimo mphongo zokhazokha uh, gender sikuyenda bwino next time tizayesese eh, zikomo kwambiri mukudziwa inu kunena kuti nthawi zonse bungwe la CDEDI ikakhala ndi msonkhano wa atolankhani amalawi ena amatumiza mauthenga ndiye mundilole uh, ndiwerenge eh, mauthenga awiri amene ndili nawo eh, uthenga wina ukunena kuti zikudabwisa kunena kuti ku immigration kukupitirira kukhala likukumwe la anthu koma uthenga ukunena kuti mr namiwa mufunika kuti mufufuze e, chifukwa chonena kuti padakali pano ku south africa sikuli bwino nzika zathu zina zifuna chithandizo kuti zibwereko koma mukakayang'ana ku immigration ku lilongwe ndi ku blantyre kuli likukumwe la anthu afuna mapasipoti ambiri mwa anthu amenewa akufunanso apite ku south africa komweko zikuoneka kuti pena pake sizikuyenda ndiye meseji imeneyi imapempha kuti tifu- tifufuze tikatere tiyankhulepo pa nkhani imeneyi kuti mwina adindo apayang'anisise bwino kuti pena pake sipali bwino pali china chake chimene chisakuchitika bwino mdziko muno chimene chikupangisa kuti amalawi ambiri asamakhale ndi chidwi chokhala mdziko muno kapena azikhala ndi mtima wopita kuziko kwina kwake ndiye ntchito imene atipasa ife tayilandira komanso ife tikuyang'ana nkhani imeneyi ngakhale sitinayambe kufufuzako zikuonekabe kuti sizikumveka bwino sizikuoneka bwino kuti passport chizikhala chinthu chochita kuchivutikira uh, ndiye popeza kuti ife ntchito timagwirira amalawi inu amene mwatumiza uthenga umenewu ndinene pano poyera kuti ntchitoyo tayilandira tifufuza ndipo tiyankhulapo pa nkhani ya ku immigration koma sitilekera pomwepo tikafikanso ku nrb ah, tikafikakonso ku road traffic paja mukumbukira ndi posachedwapa pakati nthawi yayitali amalawi amayendera zipepala malo mwa license uthenga wachiwiri uli pa nkhani ya ndalama zogulira chimanga ku admarc wina wandiuza kuti mukamapanga msonkhano wa atolankhani mufunse kuti kodi ndalama zoti boma ligulire chimanga kwa anthu zilipo kapena palibe fa ati zimene zikuchitika kunjango nchonena kuti anthu amalonda apezera mwayi kunena kuti boma silinayambe kugula chimanga tonse tikuziwa boma limagula chimanga kuzera ku admarc komanso nfra ndiye amaona ngati kuti mwina nthawi ndi ino kuti agule chimanga koma zikudabwisa kuti mpaka na pano malipoti akusonyeza kuti treasury amene amakhala ndi mphika wa ndalamawo sadachione chofunikira kuzafika lero kuti apereke ndalama ku admarc ndiye funso nkumanena kuti akufuna kaye chimangacho chithe kwa anthu amene analima achigulise kwa mavenda ndi boma likagule kwa mavenda kodi munthu wolima chimangayu bomali likumuganizira zotani ndiye nkhaniyi tikuyikamba kachiwiri inadzangolengeza kuti kumene kuli ndalamako tingopita konko akatiyankhe fati uziwako nyumba ya malamulo idapanga ntchito yake koma pene pake pakuvuta ndiye mwina angotiuza kuti kodi chikuvuta ndi tani- ndi chani kuti sechali kuti ndalama zipite zikagulidwe chimanga ndiwerenga mauthenga awiri okha masiku ambiri ndimawerenga atatu chifukwa chokuti tili ndi uthenga wina apa wa nkhani imene tabwerera ndili ndi kanema amene ndifuna ndisewere ena simuona koma mawu okha muwamva ah, amene a

uh, ngozi imeneyo imachitika pali ena amene anapereka uthenga kuti "Ah, ife tinamva kuti mwina ichi eh, tinamva phokoso lotere tinamva zinthu zinayenda motere mwina choyamba atsogoleri ndikudziweni ineyo ndine colrerd nkosi kuchokera ku kasangazi sukulu itachitika ngozi kunachitika zambiri zimene zimachitika anthu ena amanena kuti ili ku lupuha kaya kuti kuti Koma ndegeyo mmene ife tinayiwonera mmene imaterera i, itadusa pa Kasangazi sukulu paja, inadzafika penapake pa manda pamene inadzaima ka, kanthawi mwina 10 minutes. Itaima 10 minutes pa malo amenewo, panadzapezeka kuti Kuyima kumene inayima inali. inali mmwamba ili mmalere koma yasisatu miyendo. Chabwino. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseri kumene kunali kakhwawa, inadzaoneka kuti ikutembenuka, ikukhala ngati yatembenuka ya- yasonyeza kunsi, kenaka inalowa mmi- mmi- m- mumitambo kutembenuka kutembenuka kumene kunali kuti mwina uh, upside down pa chingerezi ayi sinali pa upside down koma inakhala ngati yaonesa kunsi pang'ono kenaka italowa ku, ku mitambo kuja ku inakhala ngati yasiya kuoneka kenaka atafufuzafufuza na nazayimbira ku opc ndili ine colrerd nkosi ndikugwiranso ntchito ndi uh, vice president anakafikapo pa nyumba panga eh, amene ndikugwira nawo ku reforms komanso ndine innovator amene ndikugwiranso nawo ku innovation and creativity ndiye nayesesa ndithu kuyimbira ku opc kuwauza kenaka nditayimbiranso ku polisi kuchikangawa ku mzimba nayesesa ndithu kuyimbira grace malemya ku ombudsman nditayimbira uh, osewa pepani nda- ndi- ndayankhula mazina mayina amene nayesesa ndithu kuwayankhula kenaka nazayimbira tamandani waku mibawa ndayimbira tamandani waku mibawa ndi O- osmas malemya waku opc kenaka anazapanga kuti iyayi titumiza mauthengawo ndiye mauthenga anga aja anatumiza kwa ku mzuzu ku- ku mzuzu Chabwino. Ku mzuzu kuti kwa kwa ku pmf Chabu- Uh, zikomo kwambiri tinene kuti uh, nkhani iyi tiyambira pamenepa poyambirira paja munamva kuyankhula kwa nduna yakale yofalitsa nkhani a moses kunkuyu amayankhula chiyankhulo cha atsamunda amanena chingerezi amanena kuti ngozi imene idatilanda Uh, wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino uh, Saulos Klaus Chilima idachitika chifukwa kuti adatumidwa tifuna titsindike pamenepo amatsindika kunena kuti adatumidwa kuti akayimirire mtsogoleri wa dziko lino pa nthawi imeneyo Dr. Lazarus Chakwera kumaliro a loya odziwika bwino amene anakhalaponso attorney general amene anakhalaponso nduna ya chilungamo a Ralph Kasambara ku Nkhata Bay choncho timafuna tingonena uh, kumene ikuchokera nkhani imene tifuna tikambirane mmawa uno uh, mwamva bwino lomwe a Colleta Nkosi akufotokoza uh, zomwe anthu adaona tsiku limene lija ku Chikangawa kuja ndiye tibaalerekera kaye pamenepo um, allowing me to go straight to read the statement press statement blantyre 26 may 2026 malawians yearn for the truth on the 10th june 2024 mdf plane crash

director ndinanena kuti uh, tili ndi chikalata chomwe chili mu chiyankhulo cha atsamunda chimene ndawerenga ndiye popeza sindili ndekha mmawa uno mundilole kuti ndipereke baloli kwa comrade francis mazinga kuti awerenge chikalata chomwechi mu chiyankhulo cha chichewa zikomo kwambiri chikalata kuchokera ku CDEDI blantyre lachiwiri pa 26 may 2026 amalawi akufunitsitsa kudziwa chilungamo pa ngozi ya ndege ya mdf ya pa 10 May, I mean 10 June 2024 pokwaniritsa ntchito yathu yoyang'anira kayendetsedwe ka boma ife ku CDEDI taona kuti tikuyenera kuyika kuyikira ndemanga pa kafukufuku wachiwiri wa yemwe akuchitika pa ngozi ya ndege ya pa 10 june 2024 ku chikangawa yomwe idapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino dr saulos chilima ndi ena asanu ndi atatu poyamba CDEDI ikuyamikira mtsogoleri wa dziko lino profesa peter mutharika mogwirizana ndi sipikala wa nyumba ya malamulo olemekezeka Sameer suleiman Chifukwa chokhazikitsa komiti yapadera ya anthu 13 yomwe ikutsogozedwa ndi Olemekezeka Walter Nyamilandu Manda yomwe yayamba kale kugwira ntchito. Nzosachita kufunsa kuti chimodzi mwa zifukwa zomwe Amalawi adatulutsira boma la chipani cha mcp ndi kamba kofuna kubisa chilungamo pa ngoziyi pokhazikitsa komiti yofufuza yomwe idabwera ndi lipoti lonama lomwe linasiya amalawi ndi mafunso ambiri kuposa mayankho mosapsatira amalawi sakuyembekezera china chilichonse koma chilungamo chokha Motero, n'zosangalatsa kuti gulu lotsogozedwa ndi olemekezeka a Nyamilandu Manda layamba kale kuchita zomwe zimayenera kuchitika poyenda m'malo ofunikira okhudza okhudzana ndi ngoziyi pomwe tikulimbikitsa amalawi kupereka sapoti ku komiti CDEDI ikudziwitsa olemekezeka a Nyamilandu manda ndi komiti yonse kuti amalawi akuyembekezera kuch- kuchokera kwa iwo lipoti la tsatanetsatane lomwe liyenera kupereka mathero a nkhaniyi ku dziko ku banja ndi kwa abwenzi apamtima a malemu chilima ndi ena asanu ndi atatu mwachidule amalawi sakuyembekezeranso Kuitanitsa ku- kutitayitsa nthawi ndi ndalama monga zinalili pa kafukufuku woyamba choncho CDEDI ikufuna pachitike izi 1 ntchito iyenera kuyamba ndi kufufuza za imfa yosadziwika bwino ya loya wotchuka ralph kasambara senior counsel yemwe inachititsa kuti chilima ndi ena asanu ndi atatu afe momvetsa chisoni Zomwe idanena Malawi Police pa imfa ya dzidzidzi ya a Kasambara zidapereka mafunso ochuluka pa anthu. N'zodabwitsa kuti a mcp analephera, a Malawi Police Service analephera kufufuza pa mphekesera zoti panali chiwembu. Pomwe anthu omwe anali naye komaliza asanamwalire ankadziwika kale. 2. Komiti iyenera iwunikire kanema wa mwambo wa maliro a malemu Kasambara kuti izindikire khalidwe lokayikitsa la nduna zonse za boma zomwe zinapezeka pa mwambowo. Mwa zina, mwambo wa maliro uli mkati, ndunazo zimangokhala pa foni zawo, zomwe ndi zotsutsana ndi chikhalidwe cha anthu akumudzi pa maliro 3 mkulu wa malawi police service richard luhanga ayenera kupatsidwa mwayi wofotokozera dziko ngati ali wokonzeka kupita ku komitiyi kuti akafotokoze zomwe akudziwa pa ngoziyi kapena kuti apite ku tchuti popeza pa nthawiyo ankatsogolera apolisi mchigawo chakumpoto cdedi ikuona kuti a luhanga ali ndi uthenga ofunikira ngati mmodzi mwa anthu omwe ankasaka nawo ndege 4 komiti iyenera kuyitana mamembala a komiti yoyamba yotsogoleredwa ndi justice jabbar alide kuti afotokoze zinthu zina zomwe zinasiya mafunso kuphatikizapo komwe anatenga uthenga wakuti matupi a anthu omwe anamwalira analibe magazi mkodzo kapena malovu komanso chifukwa chomwe sanayitanire anthu ena ofunikira monga purezidenti wakale lazarus chakwera richard chimwendo banda moses kunkuyu general valentino phiri ndi a daud suleman 5 komiti iyenera kupita ku sunset mortuary kuti ifufuze nkhani yokhudza kusokedwa kwa mabala a matupi awo omwe anamwalira komanso zithunzi zomwe zinatengedwa 6 Mayi Mary Chilima, wansembe wa St Patrick's Parish yemwe pa nthawiyo anali Father Zulu komanso a Ngwinjili, mamuna wawo wa woyendetsa ndege yemwe anamwalira, ayeneranso kumvedwa ndi komitiyi. 7. Ndichachidziwikire kuti Chakwera akaonekera ku komiti kuti akafotokozere amalawi yemwe adamuwuza kuti ndege idafika ku mzuzu komanso chifukwa chomwe anasankhira kuti azilandira mauthenga pa maola anayi aliwonse pambuyo polengeza kuti ndegeyo yasowa chakwera ayeneranso kupereka umboni woti panalidi msonkhano wa atsogoleri a mayiko omwe amayenera kupezekako pa tsiku loopsali ku barbados 8 mkulu wakale wa apolisi mai merlyne yolamu ayenera kufotokoza chifukwa chomwe sanagwiritsire ntchito dokotala wamkulu wa nthambiyi pa ntchito zina zokhudza ngoziyi koma anasankha clinical officer komiti iyenera kuwunikira masignature omwe ali pa malipoti a imfa ya chilima ndi ena asanu ndi atatu komanso kufunsa chakwera kuti afotokoze yemwe adatsimikizira imfa ya anthu asanu ndi anayiwo asanalengeze izi ku dziko 10 olemekezeka nyamilandu manda ndi gulu lake ayeneranso kuyang'ana vidiyo ya a colleen nkosi yomwe imatchula maina a anthu omwe anauzidwa za ngoziyi itangochitika 10 olemekezeka a nyamilandu manda ndi gulu lake ayeneranso kuyang'ana vidiyo ya colleen nkosi yomwe inatchula maina a anthu omwe anauzidwa pa ngoziyi itangochitika 11 olemekezeka a moses kunkuyu amene ananena kuti amadziwa komwe black box ya ndegeyo ili ayenera tsopano kuyitulutsa ndi kupereka ku komitiyi pomaliza komiti ya olemekezeka anyamilandu manda iyenera kudziwa kuti alonda a ku nthungwa tower anthu a mderalo akuluakulu a raiply Komanso apolisi ndi asilikali ambiri ali ndi uthenga wofunika womwe ungathandize pa kafukufukuyu. Cdedi ikudziwitsanso kuti ipereka malingaliro amenewa kwa Wolemekezeka a Nyamilandu Manda ndi komiti yake. Kalatayi yalembedwa ndi a Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la Cdedi. zikomo kwambiri comrade ah, chifukwa chowerenga bwino chikalata chimenechi mu chiyankhulo cha chichewa uno ndi msonkhano wa tolankhani mmene bungwe la cdedi likupereka malingaliro ake pa kafukufuku wa ngozi yomvetsa chisoni ngozi imene izavute kuyiwalika uh, mu mbiri ya dziko lino imene inachitika pa 10 june uh, 2024 uh, ku chikangawa imene idatilanda uh, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nthawi imeneyo uh, malemu dr saulos klaus chilima komanso madam a shanil dzimbiri mayi wakale wa fuko lino la malawi ndi asilikali ankhondo komanso akuluakulu aboma uh, tinachiona chanzeru kuti tibwerepo chifukwa chonena kuti tithokoze kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino professor arthur peter mutharika komanso uh, mkulu wa nyumba ya malamulo sipikala olemekezeka sameer suleiman adachiona chofunikira kunena kuti amalawi amve chenicheni uh, izitu zidali chomwechi chifukwa kuti amalawi adayesera kukakamiza ulamuliro wapitawo wa chipani cha malawi congress kuti amve kuti kodi chinachitika ndi chani ndiye malo mwake achakwera adakhazikisa gulu la abwenzi awo ndi anansi awo amene anali anapanga zinthu zopanda manyazi kufuna kunamiza mtundu wa amalawi koma tili ndi mawu ochokera kwa amalawi eni ake amene akupita kwa uh, walter nyamilandu manda komanso aphungu onse amene ali mu komiti imeneyi kuphatikiza anthu amene akuwathandizira ntchito kunena kuti Amalawi ulendo uno savomeranso kunena kuti atayisidwe nthawi komanso ndalama zawo zipite m'madzi. Padakali panopa chidwi chathu chonse chili kumeneko kunena kuti anthu amenewa ayigwira ntchito imeneyi chifukwa palibe chimene anganamizire kuti chikhoza kuwaphinja. M'mbuyomu anthu akati apite ku komiti imeneyi amaopsezedwa. nde ife tabwera pano kuzanena kuti choyambirira kuchita ndisindike mwamva comrade francis mazinga akuwerenga bwino kwambiri kuti ayenda akomiti aja malo osiyanasiyana koma ife m'malo mwa amalawi amene timavota amene timalipira msonkho tikuwapemphanso kunena kuti apite ku malo osungira matupi a sunset ku lilongwe kumene matupi ena aja anakafikira kuli zambiri zimene zinachitika komanso atenge kanema amene anajambulidwa pa maliro a a ralph kasambara ku nkhata bay kanema ameneyi aonesa zodabwisa zimene sizidachitikepo nduna za boma mmene zimachitira uh, pa maliro amenewo kusonyeza kuti chilipo chimene amapanga chilipo chimene amadziwa mosindikanso tikunena kuti ife sitikuchiona chifukwa chimene komiti imene imasogozedwa ndi a jabbar alide idaganiza kuti inamize mtundu wa amalawi chifukwa chani unanana- ananama mukamvesera kanema amene tasewera kuyambi kachiwiri uja wa akoledi nkosi akunena kuti kuno kunachitika zambiri ndibwereze akunena mwamvemvemve kuti nthawi imeneyo kuno kunachitika zambiri ndiye komiti ino yonse ngakhale ya walter nyamilandu manda akuyenekanso abwerere kumene kuja osati akangoyima paphiri paja akangoyima pa tower paja ayi akacheze ndi anthu amenewa kuyambira ndi akoledi nkosi akanene kuti kodi kudachitika zotani fa akunena mukanema uja kuti kuno kunachitika zambiri komanso nkhani yonena kuti tidauzidwa usiku pafupifupi m'bandakucha za ndege zija chifukwa chani pamene akoledi nkosi akuuza mtundu wa malawi kunena kuti ataona zodabwisa zija sanangokhala is a good citizen choyambirira adadziwa kuti tikaona zodabwitsa timapanga ripoti ku polisi anayimbira ku polisi chikangawa polisi kuchoka pamene analimbi- anayimbira mzimba polisi kuchoka pamenepo anayimbira ku mzuzu ku mdf so we can safely conclude kunena kuti zonse zimachitika zija achakwera ndi boma lawo amangotimata phula m'maso amatipusisa amationa ngati amalawi ndi anthu opusa fa uthenga anali nawo kuonjezera pamenepo nkuti nthawi yomwe imachitika ngoziyo sipanapite maminisi adalandira foni a chakwera kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lina loyandikana nawo kuwauza kuti kwagwa ndege uku chifukwa chani achakwera anasankha kulisiya dziko mu suspense 27 hours ndifakile utabwera pano kwauza kuti a Walter Nyamilandu Manda ntchito muli nayo koma muziwe kuti amalawi chimene akufuna afuna chilungamo musatayise nthawi ngati imene atayisira nthawi komiti ya a Jabbar Alide ndipo komiti imeneyi muyitane kuti ndifa chani anabwera kuzanamiza mtundu wa amalawi mwa zina zimene analemba mu ripoti yawo adanena kuti uh, matupi a anthu aja adalibe magazi analibe malovu komanso analibe mkozo koma nchifukwa chani sanachite chidwi kuti afufuze kuti zimenezi zidapita kuti kodi nchifukwa chani sanachite chidwi chowayitana achakwera kuti akafotokoze kuti amene anawauza kuti ndege inafika ku mzuzu ndani kuonjezera pamenepo lero tikunena kuti achakwera akaonese umboni onena kuti ku bahamas kunali msonkhano ndibwereze a chakwera akaonesedi kuti ku bahamas kunalidi msonkhano siku limeneli chachiwiri chofuna kusindika nchonena kuti tisamayiwale amalawi tikamakamba nkhani kunena kuti nkhani idayamba ponena kuti achilima adatumidwa ndi achakwera kupatula kuwatuma adawapasa 5 million kuti akapepese kumene kuti chinthu chinanso chimene amalawi misayiwale mu komishoni ya a Jabbar Alide tidawuzidwa kuti zipani zinalandira ndalama mcp dpp utm udf amawapasa ndalama zachani anthu amenewa amawapasira ndalama zachani ife tinena kuti tabwera pano kuwalimbikisa a Walter Nyamilandu Manda kunena kuti ali ndi sapoti ya amalawi agwire ntchito yabwino asatitayise nthawi asaononge ndalama za amalawi sitikufunanso kuti nkhani yake ithe ingothera m'maz- m'ma- m'mazira ngati imene yakhala ya Amaryllis hotelo tifuna kuti nkhani imeneyi ikayamba ithe amalawi mafunso amene ali nawo ayankhidwe chachikulu nchonena kuti mkulu wa apolisi a richard luhanga a inspector general ali nzambiri zoti anene ku mtundu wa malawi ndiye kuyambirira ndi pempho kapena funso kuti kodi iwowa ndi okonzeka kuti akakaonekera ku komiti imene adakagwirabe ntchito ngati inspector general kapena apempha kuti apume chifukwa chani tikutero nthawi imene ngozi ija imachitika mukakayang'ana kanema amene tikunka pamwamba pano wapo maliro a richard luhanga adachoka mofulumira pamene paja kusonyeza kuti mafoni amene amakamba a Colleen Nkosi aja anali atanena kuti ndege yagwa and pamene panagwera ndege amapaziwa choncho nkhani yonse yosogolera zosaka ndege pasogolo pake panali a richard luhanga amene padakali panopa ali malo abwino kwambiri ndi inspector general of police ndiye funso ndi lonena kuti kodi apitirire kugwirabe ntchito komanso akaonekera ku commission of inquiry chifukwa chani tikufunsa funso limenelo nthawi imeneyo anali pa mpando wotsikirapo anali komishona amene amayang'anira chigawo cha kumpoto pa ntchito za apolisi panopa akuyang'anira polisi yonse ndiye tifuna ifeyo kapena amalawi akuwapasa mwayi a richard luhanga kuti asankhe kuti atachiona chofunikira atenge holiday kunena kuti akapereke umboni ad- ali ngati munthu ngati atachiona kuti chofunikira akhoza kupanga chisankho kuti apitirire kugwira ntchito koma amalawi akudziwa kuti a richard luhanga ali ndi umboni wambiri pa nkhani imeneyi Tinanena kale kuti nkhani imeneyi aMalawi ali nayo mafunso, misozi siku, sikutha m'maso ndiye tikudikira kuti tizauzidwe choona kuti misozi ithe. Misoziyo sikuti itheratu ayi chifukwa zimene zidachitika zija m'Malawi muno sizidachitikepo and ndi pemphero lathu kuti zisazachitikenso chifukwa chake tifuna kuti nkhaniyi ikamatha Ah, ngati kuli ofuna kulandira chilango anthu alandire chilango kuti cholinga zimenezi mu mbiri ina kupita kusogolo zisazachitikenso ndiye mwina ndisaonjeze gaga m'diwa uno ndi msonkhano wa atolankhani ndimafuna ndisegule bwaloli kuti ngati pali mafunso a mutifunse the floor is open ine ndili ndi mafunso anga awiri mwina funso loyamba nku ah, okay ine ndi isaac salima kuchokera ku times poyamba ndimafuna ndingomva kuti simukuona kuti mwina mwadya mfulumira pobweresa zimenezi madimandi anuwa poyerekeza makamaka polingalira kuti komiti yangoyamba kumene ntchito zake mwina nkutheka kuti zimene munenazi akonza kale kuti inuyo mwina mwadya mfulumira komanso mwina anthu ena amaona kuti inuyo ngati anamiwa mwina munataya mwayi opereka nkhawa zanu zokhuza ngozi imeneyi pamene mwina si- munakana kukhala nawo mkomiti yofufuza za ngozi imeneyi mwina ena amaona ngati unali mwayi wakuti nkhawa zimene munali nazozi muzitule nthawi imene ija komano mwina munatula pansi uh, udindo okhala nawo mu komiti imeneyi simaona ngati mwina munataya mwayidi umenewo zikomo mafunso awiri funso loyamba mukunena kuti kodi simunadye mfulumira akuluakulu akati democracy uh, mphamvu kapena zofuna kuchita zimachokera kwa ife amene timavota amene timali- amenenso timalipira msonkho a Walter Nyamilandu Manda ndi timu yawo ndi aphungu amene tinalemba ntchito tita Aku- akumagwirira ntchito umene kuti o amene o adyamfulumira angatere ife tikhala pansi tiziyang'ana koma chimene sitikufuna ife nchonena kuti ripoti lituluke likhalenso lomwe lija lofuna kutibwatika lija ndife kuti tiwauziretu kunena kuti amalawi ali ndi information adayankhula kuzera pa mavoti kuwachotsa a Chakwera pa mpando chifukwa cha nkhani yake imodzi mwa nkhani yake inali iyi so iyi ndi make or break ya komiti yonse ija komanso makamaka utsogoleri wake kwa a Walter Nyamilandu Manda anthu azakumbukira a Walter Nyamilandu Manda mpaka na kalekale malinga mmene agwirire ntchitoyi ndiye sitimaganiza ngati kuti we'll be doing him just, justice and favor kuti tingokhala chete kunali kwabwino kuti tibwere poyera tiuze mtundu wa malawi tikamaliza tikhala ndi submission pali zina apo sitinayikemo kuli ma details tiyika ma details tikawapasa kunena kuti ngati afuna kuti ntchito yakanike yakanike okha koma information yo ili ndi amalawi amene anataya okondedwa awo ndi amalawiwo amene akudikira mayankho ndi amalawiwo so tabwera panopa kuzanena kuti ife we are supporting you we are ready to provide any kind of support kunena kuti nkhani iyi ithe funso lina lonena kuti uh, simunataye mwayi potuluka mu komiti ndibwereze kuti funso limene amalawi amaliyankha bwino chifukwa ndinanena zifukwa zimene ndina- ndinakanira kukhala mu komiti ija ndinapanga resign chifukwa chonena kuti komiti ija inali ya amalawi mafunso anali nawo ndi amalawi ndalama zinali za amalawi lamulo la commission of inquiry malawi muno limanena kuti ngati komitiyo itafuna ikhoza kupanga kafukufuku wake poyera ndiye democracy imanena kuti tizipanga zinthu poyera ndiye titapita mu komiti muja nawuza anthu aja kuti amalawi akufuna kuti azilon- azi- azisatira zimene tikukambirana muno azisatira maumboni athu kuti zisativute kusogoloko komiti ija idakana ndiye mukamati nataya mwayi mwayi wake nataya ine ndiuti komiti yake si inabwera kumauza dziko mopanda manyazi kumanena kuti matupi aja analibe magazi analibe malovu analibe mkozo osatiuza kuti anachosamo ndani komiti yake simeneyi idakanika kuwaitana achakwera kuti awuze mtundu wa malawi kuti kodi anawuza kuti ndege inafika inafika idafika kumzuzu ndani so sitinataye mwayi in fact zimene zinathandizira kuti apange expose ndipo akanakhala kuti this is a serious country all those people are supposed to be arrested this is why we are challenging committee ya walter nyamilandu manda kuti those people should be summoned anatilakwira anatitayisa nthawi anationongera ma resources on top of that amanama under oath because anatenga oath asanayambe kugwira ntchito yawo ija mukumbukira inenso ndinkatenga nawo oath ija koma ndaona kuti izi zimene tapanga talumbira izi tisakapange zinthu zaboza ife a bungwe la cdedi silimayima ndi ma oppressors bungwe la cdedi limayimira amalawi ambiri amene nthawi yambiri alibe owayankhulira anthu amene aja they had their own interest and kuti muwayang'ane anthu amene aja muwafukule mmodzimmodzi mpeza kuti onse aja ndi a kongeresi so amagwira ntchito ya achakwera amaganiza ngati kuti atinamiza ife amalawi so i don't regret ndipo ndinapanga ineyo ndikama ndekha ndikamayang'ana ndimaona kuti ndinapanga chinthu chabwino apo ayi lero lokuti times musegule uh, mupange phone in program mfunse kuti kodi anamiwa anakhonza kutuluka mu komiti ija mpeza kuti anthu onse amene amayima pa chilungamo akuwuzani kuti anamiwa aja anapanga ana, anapanga zinthu zoona pajanso a- abusa a sda nyirenda anatulukanso mkomiti muja ataziona kuti iya izi zikunditayisa yesu zinali zotayisa uzimu kuti zimene ziti because simungabwere committee commission of inquiry muli- muli ndi mphamvu equivalent to high court muzikawuza amalawi kunena kuti kuli doketi imene anapanga ma detective a polisi koma titayipempha kuchonderera sanatipase ndiye munapanga chani It was a sham of a report. It is a shame to this nation. Zisazachitikenso zimenezi. Yes. zikomo kwambiri ndine rhodes msonkho m'malo mwa capital fm Uh, ndili ndi mafunso awiri bambo namiwa funso loyamba ndilonena kuti mmene mukuyankhulira mukumveka ngati kuti muli ndi chimene mukufuna kuti komiti iyi idzanene ndipo kuti ngati sidzanena chimenecho ndiye kuti muzanenanso kuti anthu amenewa ndi abodza ndimafuna kuti mwina mutamasuka bwinobwino kuti chimene mukufuna kuti komiti imeneyi idzanene ndi chani chifukwa mwina nkutheka kuti akhoza kubwera atamaliza kafukufuku wawo nkupereka mwina zotsatira zimene zikhoza kufanana ndi komiti imene ya- inapita ija mudzachita bwanji chachiwiri uh, komiti imeneyi ikunena kuti kutsogoloko mmene ayendera malo ena ndi ena akhala akuitana wanthu kuti akapereke umboni ku komiti imeneyi inuyo ngati a CDEDI ndinu okonzeka kupita kukapereka maumboni anu kumeneko zikomo kwambiri Zikomo kwambiri bambo Rose Msonkho. Ndiyambire funso lomalizalo kuti ndine wokonzeka ngakhale pano. Ndipake kumapeto kwa chikalata chathuko tanena kuti tiyalemberanso submission. Kupatula kupita kukayankhula zongoyankhula tipita tikalembere submission imene idzakhale detailed. fa chi- chiyambire cha nkhani iyi CDEDI sinakhale pansi and amalawi akhala akuyankhula and kuli zambiri tikuziwa kuti siku lakuti nduna iyi inakumana ndi uyu ku Blantyre uyu anapanga zakuti uyu anapanga zakuti zonsezo tinyamula tikawapatsa nkhani yonena kuti tikumveka ngati kuti titi imene tiku- tikufuna Ah, ah, mafunso alipo tu chimene anthu afuna adziwe nchonena kuti uh, anawuza a chakwera kuti ndege inakabwezedwa ku mzuzu ndani anayasa mafoni a anthu aja ngozi itachitika ndani akunena kuti matupi ndi- ndi- thupi la a chilima ndi eh, thupi la, la a ena lidatulusidwa mu ndege anatulusa ndani magazi malovu ndi mkozo zidapita kuti adachosa ndani ndifukwa chani ku polisi kuli medical doctor ndifukwa chani anamusiya pa ntchito yonse ija nkumagwilisa ntchito clinical officer izitu zimene amalawi akufunazo nde ngati komiti iyi imene you are right komiti imene ya a Walter Nyamilandu Manda ngati siyankha izi ndalinena kale pompano sikutinso amalawi akunyengerera imfa tanena kuti chonde musationongere nthawi nkutitayisanso ndalama koma chikhulupiriro tili nacho chifukwa chokuti boma ili anthu ake amapa- amapanga zinthu poyera kapena ndinene kuti chimene anthu anasankhira profesa arthur peter mutharika amadziwa kuti ndi munthu wachilungamo ndiye munthu wachilungamo sangalole komiti yake eh, imene ikugwilisa ntchito ndalama za amalawi akaname komanso tinapempha kuti zonse apange poyera ikhale public ikakhala public anthu azidziwa kuti zimene akuyankhula namiwa akunama zimene akuyankhula rose msonkho nzoona zimene akuyankhula mr salima nzaboza amalawi sitopusa amalawi akudziwa ndalinenaso kale kuti information amalawi ali nayo mwamva akoledi aja amakamba kuti kudachitika zambiri tikayambire pamenepo Tifuna apite kumene kujako. Uyu ndani Paul Valentino Phiri anayankhula zuwa lili nde kuti kumene kokhwitima. Inu munaonako kuna khwitima kumene uyu. Ndiye komiti iso yautanya milandu ikavomerezenso zimenezi ndiye mukanene kuti ati tivomere. Ah ah. Ah ah. Yeah. Awa a Daud Suleiman akafotokoze kuti kodi data imene ndi mafoni mwa anthu aja anaipitisa kuti a Daud Suleiman akafotokoze kuti chifukwa chani amakapanga consult Angola chani equivalent to MACRA ya ku Angola pamene akuziwa kuti a Colrerd Nkosi anayimbira uh, foni pa polisi ya pa uje Chikangawa adayimbira polisi ya ku Mzimba mmateni koloko kumanena kuti ndege tayiona chimene amapangira zonsezi ndi chani ndiye ife tifuna kuti zonsezi zimafunso imene tili nazozi zikayankhidwe and information imeneyo ili konkuja izinso zikuyankhula pa kuchedwachedwa kuti akhazikise kafukufuku mukumbukira kuti tinachita kukokana eti timachita kupangana kufuna kupanga ma demonstration nthawi imene amakasokoneza kumeneja amaona ngati kuti iwowa akhalabe pompaja maganizo awo amaganiza kuti apapa tikazapanga smartmatic ndiye kuti tizachoka 2030 2030 akazalowa mwana wathu uyu akazamusiyira uyo amaganiza kuti amalawi azayiwala no way amalawi sayiwala and nkhani is- the time is now nkhani chilungamo chani chidziwike ndifeka amalawi anakana achakwera anakaniratu mmene imatha 10 o'clock achakwera ma- ata- atatheratu nthawi yiti mangodikira kuti timve madizasi aliyense akuziwa nkhani yake inali akayankhe akatiuze so yes we have a position the position is emanating from the unanswered questions which we have If you read a detailed report, then Malawians will reach a closure. Naona zanja lomaliza kapena akufunsirani mafunso Chabu- mwina lomaliza likhaleli ndingofuna clarity pafunso Zitchulani zina lanu robert ndichoka ku MIJ pafunso lomwe anafunsa roads uh, Malipoti omwe apita aja anapeza zonena kuti panalibepo foul play ina iliyonse komano inu ndingofuna kuti in your due believe kunena kuti foul play inachitika that's the question achakwera ananena kuti anauza ndani kuti ndege inafika ku Mzuzu inabwezedwa Ako- ko- ngati panalibe foul play ananena kuti magazi mkozo ndi malovu anthu anapita kuti ngati panalibe f- f- foul play ndifukwa chani maminista ama- amanjenjemera pa maliro a- a- a Ralph Kasambara maminista a- a mcp anali kujijirika munaona kuwina lisa amene anapita kukapanga kuti tikapange search ndege kumene kuti maminista a mcp amakonda kulemba pa facebook munamuonapo minista ndani analemba pamene kuti pa facebook kodi ku- kuchoka ku ku Nkhata Bay kukafika ku chikangawa ni makilomita angati nchifa chani nduna zimene zinachoka umenya V osayelekeza osadusa umenya akuziwa kuti nzathu amene atipangira kampeni saulos klaus chilima ndege yake sikuoneka ngati panalibe foul play nchifa chani achakwera amafuna kuti azipangidwa update every 4 hours pamene akuziwa kuti mundege munali mafuta a 2 hours nchifa chani ach- achakwera munthu amene amapanga claim kuti anali ng'ono wawo amamukonda nchifa chani anakhala ku state house osanyamuka kupita kuchikangawa kuti azikafufuza ndegeyi ngati panalibe foul play nchifa chani a Colleen a Colleen nkosi anena apa kuti anayimbira mapolisi onse nchifa chani ndege inazapezeka mamawa ake after 28 hours nchifa chani anamizira kuti akuchokapo amanamizira kuti akuchokapo ndifa kuti unena kuti choyambirira tibwerere kuti kodi a Ralph Kasambala anafa motani kunali message imene yachokera ku polisi musaiwani inunso atulankhani musamafikire pasogolo kumanena kuti anapanga conclude panalibe foul play inuyo muli ndi ntchito yowauza anthu kuti this was a sham of a report a shame of a century zimene anapanga komiti ya a Jabbar Alide ndi anzawo aja nchifa chake anthu anzeru anachoka mu komiti ija anthu amene anali integrity anachoka mu komiti imeneja so musasogolere kuti ati anapanga conclude kuti panalibe foul play pamene anatiuza kunena kuti ku polisi akukaniza docket imene akapanga ma cid ku polisi koma anali ndi mphamvu zoposa commission of inquiry we should get serious we should get serious tikayamba kuyisatira nkhani ya mmene anamwalira Ralph Kasambala anthu amene anali naye Ralph Kasambala komaliza apolisi akuwaziwa chifukwa chani sanayitane muziko muno mwakhala mukumwalira anthu osiyanasiyana nduna zosiyana nndani ananena kuti tikutulusa ndege ya mdf